Pádraig. Cad as duit?
Bhuel, is as Contae Phort Láirge ó dhúchas dom, ach táim i mo chónaí i gContae Chill Chainnigh le fada, le breis agus, agus fiche bliain. Ach mar is eol duit Amy, táim ag obair i gCorcaigh mar sin bím ag taisteal gach aon lá ó Chill Chainnigh nó ó Chontae Chill Chainnigh go Corcaigh agus thar n-ais arís agus is maith liom é sin, oireann sé dom. Ach ó dhúchas, is, do rugadh agus tógadh mé i gContae Phort Láirge agus is ann a chuas ar scoil. agus ansan ina dhiaidh sin chuaigh mé d'fhreastail mé ar an ollscoil nuair a bhí an Ardteist déanta agam.
An maith leat é faoin Port faoin Port Láirge? An maith liom Port Láirge? Is maith liom iad ach amháin nuair a bhíonn siad ag iomáint mar nuair a bhí mar is fada ó bhuadar ó bhua siad aon chraobh na hÉireann Níor bhuadar Craobh na hÉireann anois, ba é 1959 an uair dheiridh gur bhuadar Craobh na hÉireann agus ní rabhas fiú ar an saol an uair sin agus gach aon bhliain bím á rá liom féin go mb'fhéidir gur i mbliana go mbuafaidh siad an chraobh ach níor dheineadar fós é. Ach is maith liom Contae Phort Láirge, is maith liom na daoine, is maith liom na bailte agus na sráidbhailte. Mar is eol duit, tá cathair an-álainn is ea cathair Phort Láirge chomh maith, ach lasmuigh de sin, tá, mar atá sa gcontae féin, tá an fharraige agus na tráigheanna go léir mhórthimpeall, agus ansan tá na sléibhte chomh maith. So tá gach aon rud i bPort Láirge dá mba mhian le duine taitneamh a bhaint astu. Cén fáth gur d'fhoghlaim tú Gaeilge?
Ní, ní, ní chuala mé sin. Abair arís, é, Amy, más é do thoil é. Cén fáth gur d'fhoghlaim tú Gaeilge? Ó bhuel bhí Gaeilge ag a, bhí Gaeilge ag a, ag m'athair. Ní raibh aon Ghaeilge ag a mo mháthair ach bhí Gaeilge ag a, ag m'athair agus is dócha gur spreag sé sin mé, gur thug sé sin spreagadh dhom. suim a chur sa teanga, go háirithe nuair a bhíos, nuair a bhíos fásta, mar a déarfá, agus nuair a d'fhreastalaíos ar an ollscoil, nuair a bhíos seacht mbliana déag d'aois, agus do bhuail mé le daoine eile, mar ba as ceantar tuaithe dom féin, ach do bhuail mé le daoine ó Chorcaigh go háirithe, go raibh, Gaeilge líofa acu chomh maith agus d'éiríomar an-chairdiúil le chéile agus ó bhliain go chéile chuamar ar aghaidh i dteannta a chéile mar a déarfá. Bhí bhí bhí saghas pobal Gaeilgeoirí san ollscoil agus do chuas ar aghaidh. Níor níor níor mheas mé riamh Níor mheas mé riamh go mbeadh post agam sa Ghaeilge mar ollamh le Gaeilge ach is mar sin a tharla, is mar sin a tharla, Amy. Agus bainim taitneamh as i gcónaí agus bainim taitneamh as na mic léinn agus eile. Sea. Cén fáth gur thosaigh tú ag obair i UCC?
Bhuel, bhíos ag obair i mBleá Cliath nach mór le tríocha bliain nó mar sin ag déanamh taighde, ag féachaint ar sheanleabhair agus ar ag féachaint ar ag obair i leabharlanna agus mar sin do. Agus an chéad rud eile tháinig an folúntas seo in 2012 don do Ollamh le Gaeilge i UCC agus do chaitheas mo, do chuir mé mo chaipín isteach sa chearnóig mar a déarfá agus ní raibh aon choinne agam, ní raibh aon tsúil agam in aon chor go bhfaighinn, go mbainfinn an post ach fuaireas an post agus d'athraigh gach aon ní ansan, bhí orm athrú ó Bhleá Cliath go Corca ach tá ana, tá ana-áthas orm, tá lúcháir orm gur dheineas é sin mar, mar a déarfá fuaireas, chuas amach ar shaol nua ar fad. agus dheineas cairde nua agus eile agus táim ana shásta anois go bhfuilim ag obair ins an Choláiste Ollscoile.
An bhfuil aon caitheamh aimsire eile agat seachas Gaeilge? Bhuel ní caitheamh aimsire, ceart agat, caitheamh aimsire dob ea é fadó ach ní caitheamh aimsire é a thuilleadh anois is baolach. Ó sea, bhuel is breá liom spórt, gach aon, gach aon saghas spóirt ach go háirithe b'fhéidir iomáint agus is maith liom sacar agus a bheith ag féachaint air, d'imrínn fadó nuair a bhíos níos óige, bhínn ag imirt iomáint agus, agus, agus sacar chomh maith. Is maith liom bheith ag iascach. ag iascach breac ach anois táim ag súil go mór le dul amach ag iascach gan mhoill arís cuireadh é sin ar fionraí aimsir na Cóivide. Agus is maith liom ceol. Tá ana-shuim agam i gcúrsaí ceoil. Is maith liom gach aon saghas ach is maith liom, is maith liom rock and roll. Agus agus is maith liom ceol tíre leis, caithfidh mé a rá.
An dtéann tú go dtí ceolchoirmeacha? Yeah. Now ní rabhas ag ceolchoirm le dhá bhliain anuas. ach an ceann is déanaí roimhe sin ansan go rabhas ag freastal air chuas anonn go Glaschú, mé féin agus mo bhean chéile mar bhí giotáraí an-cháiliúil ag seimint ann, Joe Bonamassa is ainm do, as Meiriceá. Bíonn na gormacha mar a tugtar orthu, an blues á sheimint aige agus bhí sé sin ana mhaith. Yeah, is maith liom ceolchoirmeacha go mór. Cad é an rud is fearr leat faoi do phost? An rud is fearr liom is dóigh liom ná, bhuel, uimhir a haon, gur féidir liom, b'fhéidir, cabhrú le mic léinn chun dul ar aghaidh sa saol, chun dul chun cinn sa saol ó thaobh na Gaeilge dhe. Is maith liom na mic léinn féin, bainim an-taitneamh astu, is maith liom a gcomhluadar, agus b'fhéidir ceann des na cúiseanna leis sin ná go bhfuil seisear de chúram orm féin, tá beirt iníon agus ceathrar mac agam féin, agus so is maith liom bheith i gcomhluadar daoine óga, mar a déarfá. Agus chomh maith leis sin, gach aon lá is a dtéim ag obair, bíonn rud éigin nua romham amach, bíonn rud éigin nua le déanamh. Uaireanta is dúshlán is ea é ach uaireanta eile is obair thaitneamhach is ea é chomh maith. So ní mar a chéile aon dá lá agus agus caithfidh mé a rá gur maith liom saol na hollscoile chomh maith. Is maith liom é sin agus mo chomhleacaithe. Agus le blianta beaga ó chuireas aithne ar ar an scoil agaibh féin, ar Ghaelscoil Mhachan agus ar Phil agus ar na daltaí scoile. Is rud breise is ea é sin dom agus taitníonn sé sin go mór liom gur féidir liom cabhrú libhse agus a bheith in bhur dteannta agus a bheith ag caint libh agus ag plé cúrsaí libh. Go hana-mhaith. Bhfuil deireadh déanta againn? An-chuid crua cheisteanna.